Um, alright um, ndị be anyị ndewonu ihe ọma mere ụnụ taa um, ọ na-abụ ụzụ amaghị akpụ ogene na-eje ele egbe anya n'ọdụ ee uh, ụnụ n'anya ọ na-afụ ka e si wee gbuo onye isi mma fụkwazie ka onye isi zi eze ya ndị Igbo be anyị o mere anụ na-abụ iru ọjọọ ụmụ ya a ga-eme gị na one i wee maa na one ṅaa ntị um, ọ bụrọ mụ ya-agwazi gị ma ọ kọwara gị ka o si adị ụnụ na-anụ na-afụ ikpe a na-ekpe banyere onye ga-achị onye winru onye ji ọkwa onye kwesịrị ịnọ n'isi onye kwesịrị ịgba ọkwa anyị dọrọ n'aka anyị na ndị mba anyị ọ bụrụ na ị na-anya n'obodo anyị nọ n'ime ya ofu okwu m chọrọ ka m gwa ndị Igbo ofu okwu ka m nwere ikwu o nwere onye bịara na mgbe m na-agọ ọfọ na Chineke ya-eme ka ọ dabara nwanne anyị ṅaa ntị ọ bụrụ na nwanne gị na-aga n'ụzọ ị fụ na ọganiru ka ọ bụ ma ọ bịakwa maka na onye ji arịrị bụ orie gwurucha ji aha ji gị iri ịbụa ị ga-egwu ya ọ bụrụ na ị fụ na nwanne gị na-aga n'ụzọ ọganiru jee kwado ya ka ọ gaa n'iru aga m esonye na ndị na-abụ nwanne ha na-aga n'iru iwe a na-ewe fa ofu onye sị m ee mekwuru ebe a nwaanyị m ji ekwu maka fa mụ kwube maka nnwere onwe nke anyị na-azọbu m sị ya na m na-ekwu fa ncha na ọ bụ na is agarọ na was gaa no is and was bụ ya bụ isi oyibo na oyibo ọbụla e wepụrụ is wepụ was ọ ya-enwe meaning so is gaa anyị akụba aka ọ bụ na was galụ anyị akụsi aka ike ị ma ihe m ji ekwu okwu a ihe m ji ekwu okwu a bụ na nwanne anyị nwoke jere ee eje n'ụlọ ikpe ndị mmadụ biri ebido ọ azọ judiciary ọgwụ na afụgo ka o si adị na ndị igbo be anyị o nwere ihe unu na-ero o nwere ihe unu na-ero ị fụrụ na ofu onye amụma chukwu zitere anyị o nwere otu onye amụma chukwu zitere anyị m afụbu onye amụma dịka nwoke ahụ n'ụwa o nwebu onye amụma o nwebu onye eziokwu o nwebu onye okwu ya kwụ ọtọ o nwebu onye dịka maazị Nnamdi Kanu na ala Igbo be anyị I have never seen ma mmụọ ma mmadụ afụbeghị onye amụma o nwere amụma na ozi ọma ị ga-ezi n'ụwa ga-adị ka ozi ọma m nụ n'aka Nnamdi Kanu take it or you leave it abịa m okwu a ka m wee sị gị ka i je lụwa ọgụ abịarọkwa m okwu a ka m sị gị jee kpaba agha abịakwa m okwu a ka m sị gị jee mebibe ife ọ bụrọ ife m kwu mana anyị bụ ndị igbo tụleegodi na Nnamdi Kalụ gbakọgodi na that man weregodi na uche gbakọọ okwu this man okwu nwoke a okwu nwoke a okwu nwoke a okwu niile nwoke a kwu gbakọgodi na okwu ya nwanna nwanna igbo kwenu nwanna onye igbo ọ bụrụ na ị kwetabeghị kwete nwanna ọ bụrụ na ị kwetabeghị na ihe na-eme anyị n'ala Igbo bụ na Igbo ama nchịnata Igbo ama nchịnata Igbo ama nchịnata ajụ na ajụ ga-ewe bụ ọ bụrụ na ị pụọ wee na-abụ ị kpata ji mmadụ ewelu ji gị ị kpata ji mmadụ ewelu ji gị ị kpatakwa ewelu na ihe erinata ji ihe erinata ji ị na-ewekwa iwe ndị Igbo unu na-ewekwa iwe unu na-anọkatakwa ihe asị unu asị hei mba ọ bụrụ ọgwụ na ole ị kpatakata ji mmadụ wetakata ji gị wekata ji gị wekata ji gị o ruo ofu ụbọchị ị gwa onye ọ bụ o mere ebe ya pịrị nwoke ibe gị aka na mkpụrụ amụ arịrị abịa o ọkwụọ na afụ gị ya nọọ maka ihe ihe a ka e ji wee jide ya nwa bụ nwatakịrị a na-akpọ maazị Nnamdị Kalụ tinye n'ime because na ọ na-ekwu ihe ga-eme ọ na-afụ fa ọ maalụ fa ọ ma ife ọ na-ekwu ọ ma ebe ha na-eje ọ ma ihe a je ka ime ma tata ma echi ya ka e ji were tinye n'ime bịa ofu judiciary a ji Nnamdị Kalụ o jidekwala Peter Obi o kwefere ihe a na-akọ sụgide oyibo sụgide oyibo sụgide oyibo sụgide oyibo oyibo ndị a ọ bụkwa na oyibo nke anyị nke ha ahụ sụgide egwu ngwogwongwongwodongwo ndị ka ịnụ ma ndị ka ya anụ ụfọdụ ararụsị ụra ebe ahụ bụ ndị nwa kụọ ndị akwụrụ ọgwụ ọgwụ kụọ ndị akwụrụ ọgwụ ọgwụ mana aka m kwere na ọgwụ maka na ọ nọ ebe ya nọruo ofu ebe n'oche ụra ga-atụgụkwa ezi dị ya mana ka m kweta na ọ bụrọ ọgwụ mana ị nee anya ọ dị ka ọgwụ ọgwụ a na-ere oyibo niile a sụrụ asụ a sụchaa bụ na ihe niile a Peter Obi butere na court ma TV ma nta na Imoroko na ha na o nwerọ meaning n'agbanyeghị na ọ ka nwere ụlọ ikpe ukwu a ka ga-eje ụlọ ikpe ukwu ị ga-eje ọ bụ na ọ bụ ụdị ụlọ ikpe ukwu a bụ ya bụ ebe ahụ nnamdị ha jechelu e rukwa ebe a gwa ekwucha nnamdị go a sị ya nnamdị sit down ọkwa ebe a ka a ka ya-eje ndị igbo kwube nini okwu esi mba kama unu ekwu okwu unu ejedebere n'ihe unu na-enweta mgbe na-ekwuta mgbe na-ekwuta ndị niile aka ha dị n'ọdịda na ndị niile aka ha dị n'ịkwatu igbo na ndị niile na-agba igbo mgba na ndị niile na-eme na igbo ada aga aga na ndị niile mere igbo ji tọ n'oru oru agha akọnatara ndụ ụnụ n'ụwa oru agha akọ na ndụ ụnụ n'ụwa oru agha akọ ụnụ ga-abụgide oru n'ụwatụwa ụkpọ ụnụ na-abụ oru ụmụ ụnụ ga-abụ oru agbụrụ ụnụ ga-abụ oru ụnụ ga-abụ oru ebe ọ bụ na ụnụ gbazie nkịtị o sizi otu a dị ehe ọkwa ụnụ adịgo happy ndị dị na-asị ya buru ya ego ọkwa ha dịzigo happy mana enwebeghị m okwu ka a na-ejegodu ọkwa ekwu na ọ ya adịbazi 120 days to come ka e wee malụzi ya mana enwe obi ibe chọrọ ịgwa ịbụ ndị igbo efere anyị igbo na-eme onwebe ya ụdị ikpe a ị makwa na ụdị ikpe a kwesịrị eje n'ụlọ ikpe akpe ekpe eje ekpebe ekpekpe chụ na anụ ebe a kwuo no ama ekwe na onye nwere evidence ka onye na-enwerọ evidence jiri kpegbuo ọ na-emeburi mbụ ọ na-eme before ọ na-emebugodu n'imo akọ ya kọta nke akọrọ nke akọta nke a agha wuo ya apak ya ọkwụrụ m ka esi mee nke a akọ ya kọta nke akọta nke a agha ukwe ya ọkwa ya apak go ngwa ka apak ya mụ apak ugbo ka ọ dịbanụ